Chiphona chikakana kuminitsidwa koma kuchigenda mphuno kuti mamina okana kutuluka aja aonekere poyera, ndinaganiza. Ndi mwayi wokha. Ndinatsala pang'ono kulibwebweta ganizoli. Kuima kwa minibasi ku bwalo la masewera ndi phokoso lake kunandibwezeretsa mawuwa m'mutumu. Ndinachita bwino chifukwa ndikadawaulutsa, bwenzi anzangawo atapeza choyankhula. Nanga sakadanena kuti ndine wopenga ngati namwali wanga uja? Mpira usanayambe ndinayang'ana mbali ina ya bwaloli. Uku ndi kumene anthu onse ochemerera timu ya Dove ankakhala. Kunena zoona, kunali nkhope zosiyanasiyana. Zambiri zinali zopenga, popeza kumaloku kunali malipenga, ziwaya, malikhweru, phokoso linali ponseponse. Nayo mipango ya m'khosi ya matimu yawo anali petupetu ngati mbendera. Zampira pambali, ndidayang'anako kuti mwina ndingaoneko mwana wa Hilbert. Golo! Golo! Golo! Ili linali phokoso lochokera kwa adani. Zanda adali ataphulitsira mpira mugolo mwathu. Pagolo panaopsa. Ngakhale wapagolo wathu akanatambidwa kugwira mpira chotani umene wokha, ha, akanausanza. Ine sindinaone bwino. Ndimachedwa ndi kuyang'ana mbali ya Dorothy ija. Wenzulo yoyamba idangoti pyo! kulira. Panali maferano. Tisanakhazikike ndi umu tidadzidzimutsidwa, adani anasangalala, ndipo m'mutu mwangamu ndimamuona Dorothy akudumphadumpha nawo, chisangalalo chikumupeza. Nthawi imene ndinkaganiza izi n'kuti mnyamata wina atawazemba asilikali mwaluso n'kukalowa nawo m'bwalo. Cholinga chake chinali chokakhala nawo m'gulu lomwe lidanyamula Zanda m'mwamba. Ndikudziwa, naye Dorothy akanapeza mwayi umenewu akadachita chimodzimodzi. Apa n'kuti dzina la Zanda likumveka ponseponse. zoona zandayo anatchukadi likakhala dumbo tiponyere anthu osayamika zomwe anachita zandayo kutitutumutsa tisanadzuke sizinatidabwitse kokha komanso zinatiopsa kenaka nthawi yoti ine ndi zanda tikanganirane chikopa inafika choyamba mzanga osewera kutsogolo kwa timu yanga atandiponyera mpira ndikuti ndidziuyimika zanda anatulukira popeza tinali pafupi ndi golo la adaniwa mzanga uja anandiwuza kuti ndisachedwe ndi njomba amafuna kuti mpirawo ndingoumenyeratu uku akukuwa kuti ukuchedwa ali mkazi wamwini akupezerera naye koma sindinatero ndidali ndi maganizo ena zanda atangofika pafupi nane ndidamulepheretsa kugunda mpira uja kwa kanthawi kozuna zanda ndinamuvinitsa gule ubwino wake gule wake anali waulere nthawi yomweyo anthu ambiri kuphatikizapo adani omwe anayima kuti aone bwino ndimati ndikadzigwedeza anthu nawo amadzigwedezanso ngati tonsefe tinali munthu mmodzi posewera mkati muzigwedeza anthu amvekere ali nkadzigwedeza kangapo amvekere ali ali ali ena amatsala pang'ono kusasa mawu ndipo golo yemwe anatsatira anali wakupha khutu kuteroko zanda adali atadzigoletsa yekha nthawi yomwe ankavina ndinali ndikumuyang'anitsitsa nditaona pomwe padagona luso lake ndinamunyengerera pomutengera chakugolo kwake Nditatero ndinamupatsira mpira chakumanzere uku akuvinabe ndipo pa nthawi yomwe anaugunda anangomumenyeratu kaya amafuna kuti kuvina kuja kuthe. Kuzunguzika kwake kunazunguzanso wapagolo wawo poti bullet inali yosayembekezeka mmene goli ankalumpha kuti agwire mpira anangodzisupula mmbuyo mwa alendo. popeza pamene zanda ankachita izi anali atapsa mtima adalibe nthawi yoonera kuti ndimafuna kuti awapatse anthu anga chigoli chaulere anthu ambiri anamukuwa zanda kukhumudwa kwa zanda kunayambira pomwepo amati akangolakwitsa kusewera pang'ono pomwe ochemerera ake omwe amakhumudwa naye Dorothy anali mmodzi wa iwo atafika ku mudzi kwathu adapeza atate akulephera kugwira mtima bambo anali ndi chisangalalo choopsa wailesi itangoti tsopano tikukuperekani m'manja mwa anzathu ku nyumba ya mphepo atate adayamba kujowajowa mikono ili mmwamba akuyimba tapambana pomwe akulu ankati tawaliza mkuwakomola komwe ili mbewu sidzamiranso ndi pamene maso a atate ndi Dorothy adaonana koma ngakhale zidali choncho atate sadazindikire kuti amayimba izi mdani ali pomwepo tsikuli atate adali ndi alendo anthuwo adayenera kudya chakudya Wophika adali Dorothy. Nthawiyi n'kuti mayi atachokapo. Mayi pochoka amati iye amapita pa ulendo wachinsisi. Tsono mu njira iliyonse woyenera kuchita zotheka tsikuli anali Dorothy. Madodawa ataona kuti nkhuku, mbuzi ndi ziweto zina zidalowa m'khola ndipo namwaliyu sanalowe m'khitchini, anayamba kudabwa. Nthawiyi n'kuti mdima ukuyamba kubisa khitchini ndi nyumba ya atate. Nthawi yomweyo alendowo anayamba kusonyeza nkhope zokhumudwa. anayesa kunena zina ndi zina zoti atate mwina achitepo kanthu koma malinga ndi chikhalidwe chathu atate sakanamuuza dorothy kuti aphike chakudya sanafune zoti bambo daudi apezepo nkhani yokanena kwa anthu m'malo mwake atate anapita kwa mwaphadala naye anabwera ku nyumba kwathu uyu anali mmodzi mwa anamwali mmudzimu iyeyu anatchedwa dzinali ndi m'bale wina wa atate atate amamukonda mtsikanayu chifukwa iye adali ofatsa padalibe tsiku ndi limodzi lomwe limene adakangana ndi munthu Mwina ndiye chifukwa chake ankakonda kucheza ndi Dorothy kwambiri.